Achinyamata, musapangise mdulidwe, mbolo yabwino bwinoyo mukuyibuduliranji? Tiyeni tiganizire limodzi. ameneyo ndi bit minus ndi last emperor Me and Mafia nyimbo yabwino kwambiri okay mukayang'ana ma newspaper ku Malawiko mukaya- mukamamvera ma radio makamaka ka t- two years ago aliyense mabungwe aboma chipatala chani mm. zapangiseni mdulidwe zapangiseni mdulidwe awo zapangiseni mdulidwe vmmc amati voluntary male circumcision kaya nkhani iyi osatengeka naye muli ndi mbolo yabwinobwino musakatenge dala chilema kodi nkhani iyi ikuyambira patipo first of all inachokera kutiko nde nkhani iyi ndiyovuta kuyikamba chifukwa choti akuyithamangisa ndi anthu ngati a who, unaids ndi boma la America nde these are very powerful people you know koma tikuyenerabe kuganiza mokuya tisamangotenga zinthuzi chifukwa choti atiwuza timve kuti kodi chikuchitika ndi chani nkhani iyi inayamba ma 2007 um, i think mm. anapanga research kaya ku South Africa ku Uganda ndi ku Kenya ati anapeza kuti uh, anthu amene anapangisa mdulidwe amapewa kutenga ka chilombo ka hiv by 60 percent mm. anthu ena of course amakayikira ama, ama uh, kafukufuku ameneyu komabe anapanga ndi a who ndi ndi anthu akumeneko a za science nde ife tikuyenera kungowakhulupirira akuti mwa anthu 10 aliyense amene anapangisa mdulidweyo anangowasiya kuti apite akapange zimene akufuna atabweranso kwa kanthawi anapeza kuti mwa anthu aja uh, anthu 6 samatenga hiv nde ine nkumafunsa kuti kodi hiv ndi mdulidwe zi- zikukhuzana patipo akuti kusogolo kwa mbolo kuja kachikopa kaja kuli uh, tima cells tina take tinthu tina take cd4 i think ndi cr5 timene toto hiv imakakamirako uh, ah, ah, ah, zimene zisiso zimapezeka mu mtumbo chifukwa chake magay nawo hiv amapasirana kwambiri chifukwa choti mu mtu- mkati wa mtumbo ndi uh, kachikopa kambolo kakusogolo kuli tinthu tofanana zimene uh, uh, uh, its easy kuti hiv ikakamireko nde akachosa chikopa chija akuti utha kuivi- utha kuyiviyika mbolo mwa mkazi woti ali ndi hiv ndikupezeka kuti sunatenge koma si onse akuti 60 percent nkhani yabwino right nde kunaponyedwa ndalama kunaponyedwa ndalama i think 1.5 billion dollars inaperekedwa kuti adule mbolo za anthu 20 million by 2017 i think a- anali atadula mbolo za anthu 18 million ndikukhulupirira kuti panopa 20 million yawoyo anayitani anayikwanirisa anthu 20 million yo amafuna achokere ku mayiko amene number one kuli hiv yambiri monga ku malawi kuno komanso kumwera kwa africa ku malawi kunoko uh, nthawi imeneyoyo kunali panopa kuli anthu about 1 million ali ndi hiv komanso ku malawi kuno um, 2017 i think anthu amene anali odulidwa amuna anali- anali odi- anali ochepa kwambiri 80 percent ya malawi inali yosadulidwa uh, fani, fan, fa- fanizani ndi america ku america 80, 80 percent a- anapangisa mdulidwe ndi chikhalidwe chawo ku america kuti akangobadwa basi mwana uja amakampangisa mdulidwe nkhani yabwino so far komano ndikunena kuti logic ya zinthu zimene zizi ili sheke chifukwa chani Inuyo atakuuzani kuti mkachipinda mmenemomo muli azimayi okongola 10 koma mwa azimayi 10 amenewo a 4 ali ndi hiv, inuyo mupite mmenemomo mukapange chigololo, mukachinde azimayi amenewo? Plain, ine ndikuziwa zoti palibe mamuna amene angabonke. chifukwa choti akuziwa zoti mmene momo atha kutengapo matenda nde ndi chifukwa chani akufuna zimene zizi zizichitika ku malawi Mm. chifukwa chani akupanga akupanga recommend akupereka intervention yoti itha kupangisa anthu kuti azani atenge matenda a hiv ena nkunena kuti izizi ndi zongophatikizirapo palinso njira zina monga condom condom uh, 90 98 percent ya anthu amene amayuza condom satenga matenda nde ndi nkhani yabwino kwambiri makondom nchifukwa chake a van howe anapanga research yonena kuti uh, izi zamdulidwezi zikungoononga ndalama zoti zikana zikanathandiza eh, anthu kumva uthenga wa makondom for example mdulidwe umodzi umatenga ndalama zogulira makondom uh, 3000 according to research ya van hall nkhani inanso ndiyoti anthu akuona ngati amalawi ife kapena anthu akuda ife zitsiru chifukwa choti kondom imagwira ntchito bwino bwino koma kuti a amene osaziwa dee chifukwa choti sagwiritsa ntchito makondom akutenga bezi uh, aduleni mbolo kuti mwina ndikuwateteza akuti nkhani yake ndi imeneyo koma ndikaonesetsa uh, ku malawi kuno anthu amene amatenga hiv kwambiri number one ndi ophunzira uh, anthu amene anapitako ku sukulu number two ndi anthu amene amakhala mtauni mm, hiv kwambiri m'matauni komanso m'mataunimo ili kwa anthu amene anapitako ku sukulu number 3 anthu amene ali ndi ndalama mm. ndiye zimenezi zizi- sizikugwirizana ndi logic yawo imene akunena sizoti anthu amene akutenga hiv ku malawi kunoko sakudziwa zimene akupanga iyayi si mbuli iyayi ndiye ngati akufuna ma intervention apange target anthu a mtauni anthu amene akufalitsa hiv kwambiri Anya- amuna a ndalama zawo op- amaphunziro awo osati kumapita ku- kumuzi kukapundula anthu kumenekoko chifukwa choti ati awateteze number two ku egypt amapanga mdulidwe wa azimayi amadula kongo wa mzimayi uja ali mwana ati asaganize za chani za chigololo uh, kuti akule ndi mwambo panopa chonchi 80% 80% or 70% ya azimayi onse ku egypt okwatira ndi, ndi ana alibe chani alibe uh, timati kanya- kany- kanyemba zimene zizi zimapsa kwambiri uh, anthu ofalisa za ufulu wachibadwidwe a human rights chifukwa choti amati zimene zizi zikuphinjiriza ufulu wa azimayi hmm? mangomudula mangomudula mzimayi nyemba chonchi chani ena ndi ana zimene zizi anthu ena amamangidwa nazo chani and message inayake yoti it's, it's being preached out there msiye chani chani ku ethiopia kuchani komano tikabwera ku malawi kuno chifukwa chani mukapita kubwayira kuja akamapanga mdulidwe tiana tanyamata chani why kodi ana amenewa akuziwa zimene akuchita kodi zikusiyana pati ndi kupanga mdulidwe wa azimayi hmm? ana ena sanakhwime ndikukhala mukawale my cousin anangobwera pa nyumba nnakapangisa mdulidwe napita ndi anzanga bwanji kodi akupanga zimenezi ndi ndani mm. ndiye kwa ineyo ndikuona ngati it's a human rights ku, ku, ku south africa kuli, kuli act inake imene imaletsa mdulidwe kupanga pa ana unless unless ndi za kumtundu kwawo kuli kapena za achi- achisilamu ndi kumalawi kuno ndikuona ngati kuti zimenezi zikuphinjiriza ufulu wa ana ndipo mtsogolomu zikhala zotani zovutirapo kuzipanga defense chifukwa choti zili ngati mdulidwe wa azimayi zisamachitike zimenezi nkhani ina yakenso ndi yakuti mm, ata, atapanga kafukufuku ku kenya anafunsa anthu kumene koko anthu ambiri more than half amanena kuti ine ndikufuna ndipangise mdulidwe chifukwa choti ndikufuna ndizichinda ngati pornstar anthu ambiri amakhulupirira zimenezo kuti ah, mamuna odulidwa ndi dolo chani kumalawi kunokoso kafukufuku ameneyo anapanga i think amunthali ndi azungu ena ake anapanga kuzomba uko anthu ambiri amanena zoti ndikufuna ndipange mdulidwe kuti ndizichinda ngati dolo ndifuna ndipange mdulidwe kuti ndiziteteze atafunsanso azimayi anthu ena more than half amakhulupirira zoti mamuna wodulidwa sangapereke matenda ndi pamene pakubwerano vuto lalikulu kunena kuti kubweresa intervention ya mdulidwe ku malawi kunoko kumene anthu ambiri ndi osaphunzira osaganiza mwakuya ndikumanena kuti tikupanga zimenezi kuti tikuthandizeni kuteteza ku kachirombo ka hiv anthu amaganiza kuti okay ngati ndadulidwano ndi kuti ndi- condom ndisavale komanso ezi sin- sindingatenge hiv sindingapereke zimenezozo zikungo ndikuona ngati zi- zi- zitiwonongera track imene tilipo yo- yothesa matenda a hiv chifukwa choti anthu ena they will go crazy ine ndikuona ngati nchifukwa chake kum- kumadera amene anthu ambiri ndi otani anapangisa mdulidwe kuliso hiv yambiri machinga zomba mm, blantyre ndi- ndi kumangochi kumalawi kunoko hiv yambiri iliso kumenekoko ngati mdulidwe umathandiza kuchepesa kutenga matenda nanga nchifukwa chani kumenekoko Ku- ku- ku- ku- kumpoto ku- kuchitipa Mm, hiv incidence of course population ndiyochepa koma hiv ndiyochepanso kwambiri koma anthu aja oloka mdulidwe oloka ng'onong'ono samapanga ndiye zikutiwuza kuti chani zikutiwuza kuti chani ndiye ndikuona ngati pamenepo tikuyenera tisamale eh, osamangolandira zili zonse chifukwa choti anena ndi mabig mm. ngati tikufuna kudya ndalama mabungwemu tiyeni tidye koma tisadyere pa pa mutu wa anthu osauka ndi anthu osaphunzira tipwetekesa anthu kumalawi kuno hiv uh, anthu amene akutenga ina, ikusika kale ine ndili college i think chaka chilichonse amatenga hiv anthu 50000 mm? 2021 anatenga hiv ndi anthu 20000 tafunsa ku, ku, ku, ku nac panopa akuti uh, chaka chathachi 2022 atenga hiv ndi anthu 17000 okha dziko lonse lapansi anthu amene akutenga hiv liku- likutsikiratsikira tikuona ngati ma intervention ngati awawa amdulidwe angopangisa kuti anthu ena azitenga hiv tipitenso ku nkhani ina uh, ya mukadula mboloyo kakutsogolo kaja mm, kuli ma eliolo ambiri billions and billions of nerve endings Ndi- ndili ngati chani Eh, ngati kongo wa azimayi kamene kajaka ndi kamene kapange- kamapangisa kuti muzimva kukoma mukalowa muka- mukayivika mbolo ichi mm. kumva kukoma kuti juvu kutentha mkati mwa mzimayi uchi maeliyolo ake ali kuka- kukachikopa kaja nde mukachotsa mm. muzimva kukoma bwanji Nchif- ndi- ndikuonanso ngati nchifukwa chake chimene anthu amene anapangisa mdulidwe amatenga hiv chifukwa choti akadulidwa kusogolo kwa mbolo kuja kumauma eh, kumada bii ndiye kuti akalowesa mbolo ija mwa mkazi kuti amve kukoma either mkazi uja akhale othina kwambiri Ndi- nchifukwa chake anthu amakonda ana komanso akavalanso kondomu ndiye kuti it's even worse ndiye ndikuona ngati anthu odulidwa pakapita nthawi amasiya kumva uh, sensation ndiye they need more contact amachosa makondomu ndiye nchifukwa chake amapanga ma plan amene musa musachose chani kachikopa aka musakaderere kamabunyula mumas- muma- mumasuntha kamene koko mm? kamene kokonso kamateteza mbolo mukamayenda mwavala jeans mwavala pante mumenya mpira kusogolo kuja sikumakwecheka ayi you, you keep it tight okay mukama its fresh sensation ya glans chakusogolo cha mbolo icha imathandizidwa ndi kamene kaka ndiye ndikuona ngati by no means are you supposed to take this off musachose musapange mdulidwe ena amanena kuti ah, zimene zimathandizanso chani sanitation kuti ukhondo munthu kodi ukamanunkha mkamwa umadula mlomo hmm? munthu ukamanunkha kunkhwapa basi kudula manja awa hmm? ukhondo ngati kusogolo kwa mbolo mm, zimakuvutani kuchapa ndi ndi zanu tangopangani zoti musambe mm, once or twice a day basi or kungokachapa mboloyo nthawi ya june muli bo in special cases kuti mwina mwa- mwate- mu- mu- mukungotenga ma uti mukungotenga ma uti mutha kapanga mdulidwe komanso zimenezi mutha kupanga later in life osati muli ana ndiye nkhani yake ndi imeneyo kunena kuti Mutha kuwononga kuthekera kwanu popanga sex ndi okondedwa anu. Mutha kupunduka forever. Anthu ena basi. Anthu ana ena amapangisa mdulidwe uja basi kumwalira. Ana ena amapangisa mdulidwe uja basi kumakhala chilonda kumeneko chosapola. Anthu ena amapanga mdulidwe uja basi psychologically sabwereranso pa normal ayi. Mm. ndiye panopa ku america anthu ambiri akupanga akupanga chani kafukufuku woti ndi, ndi masajale opanga reconstruct kuti kabwereso kachani ka- kachikopa kaja nde musakaderere osamangotengeka ndi kukachotsa chani ah, kachikopa kakusogoloko nde mdulidwe kwa ineyo it makes no sense for now nkhani inanso ndi ya equity Ah, mu- mukaona ku russia panopa anthu ambiri akutenga hiv ku china nso anthu ambiri ah, ah, ah, hiv ikuka- ikunka pasogolo koma simuzamva a who a unaids akupita ku russia kunena kuti tiyeni pangisani mdulidwe palibe munthu amene angabwere ku china kuzauza ma chinese kuti pangisani mdulidwe kuti ah, muchepese kutenga hiv anthuwa chifukwa choti kwawoko amapanga mdulidwe mdulidwe ndi hamala ndi akufunafuna msomali mm. kwa anthu amene tima- timangomvera zilizonse zimene amanena ndi anthu akudafe komanso akumwera kwa africa kungobwera kumene kunoko basi pangani mdulidwe basi aliyense palaini kupanga mdulidwe pereka ndalama zambirimbiri ndalama zija mu 2019 ku malawi kumafunika makondomu 19 million kunali shortage almost 100% shortage koma ndalama akukaika kucha- mu- akukaika kuchani Ku- kupangisa mdulidwe kodi ngati kondomu ili 98% effective nchifukwa chani mukupanga zoti mu, mu, mupange champion intervention yoti i- i- i- it's only 60% effective komanso ikupanga corrupt mindset ya anthu kuti aziganiza ngati kuti akapanga mdulidwewo ndi kuti basi iwo hiv si- matenda sangatenge Ne- izi izi you can't balance it logically zimavuta komanso idea imeneyoyo yomati amapanga look down on anthu akuda kumanena kuti saganiza bwino awa ndi dzitsiru tap apange izi apange izi apange izi of course tikuvomereza kuti anthu akuda anthu akumwera kwa africa ife zinthu izizi we ask for it chifukwa choti t- takanika kupanga manage hiv mm? kwa nthawi yayitali hiv yakhala ikupanga boom ku, kumwera kwa africa kuno chifukwa choti one umphawi mm. umphawi ndi, ndi umene ukupangisa kuti anthu andalama azigawa matenda komano amwene ngati iniyo mmatha kuwerenga ngati iniyo muli ndi certificate ya form 2 kaya ya standard 8 ngati iniyo muli ndi foni ya touch ngati mukuonera video iyi simukufunika kupanga chani mdulidwe chifukwa choti mukuziwa inuyo kuti musatenge matenda mukuyenera mutani mugwiritse ntchito kondomu ngati simufuna kugwiritsa ntchito kondomu mukayezetse inuyo ndi okondedwa anuwo ndi kumagonana plain anthu amene muli ndi ndalama ndi amene mukugawa amene mukutenga hiv kwambiri kumalawi kunoko mahule mukaona mahule 10 mahule 7 mahule 7 kapena 6 ali ndi hiv almost 60 percent almost 70 percent the highest in the world ku malawi kuno ish ku- kumene ndimakhala ineyo ku china city imene ndimakhala ili ndi anthu 9 million 9 million imagine anthu 9 million kumakhala mcity imodzi anapanga survey ya mahule kumeneko olo ndi mmodzi omwe sanapezeka olo ndi kathenda kena kake kopatsirana pogonana Mach- machina ndi mwayi ndikuziwa zoti amalawi ambiri mutabwera ku china kuno eh, ndiye mungamenye manipulate anyway i digress ndiye nkhani yake ndiyakuti avoid mahule avoid ma risky situations mukuziwa kale aliyense mmalawi amangolowa mklasi ya social studies kuyambira standard 5 mwakhala mutaziwa kale hiv hiv ndi nthenda ina yake yoti anthu ena makamaka anthu amene o- okwatiwa ana ena amatenga asakufuna anthu ambiri komano kwa ifeyo ma sexually active males ntha- panopa amene tikuziwa kale we can, we can take steps to avoid kutenga hiv nde mdulidwe i- musakapangise mdulidwe asiyireni ayawo asiyireni anthu amene amapanga za kumtundu kwawoko komano inuyo ngati mukufuna uh, kuchepesa hiv auzeni anthu za makondomu ndikuona ngati kuti ndi zimene zikuyenera kuchitika nde nkhani yake ndi imeneyoyo musanamizanenso kuti mamuna wosapanga mdulidwe si tchale na na na mamuna wodulidwayo akuoneka ngati tchale chifukwa choti sakumva kukoma sakumva kukoma kuyesesa uyesesa kuti ilowe ipite kumeneko amve kutentha Mm. anaiwononga mbolo yake panopa is useless sensation wise mamuna odulidwa eh, akalowa ndi akutsekemera tseketseka ilovo ilovo ndiye eh, komanso eh, akawazira msanga ndikuti madam musa- ta- musapange blame munthu oti chifukwa choti wawazira msanga ndikuti ndi chitsiru iyayi wawazira msanga chifukwa choti madam inuyo mukukoma mukukoma kopsa mukutsekemera munthu chimkazi chabwino and mamuna 10 minutes akutani sakumva kukoma ndikuti sakuona zonsezo mkazi akaona mamuna kuti wawazira fast aziziwa zoti yeah n- wandimva li bo anyway you can train yourself kuti usatani usawazire msanga simple things simple things simple things anyway uh, ndine bright mhango ndimapanga timavidiyo tambiri uh, tangati timene titi please uh, consider subscribing to my youtube channel and, and follow me on facebook and uh, we'll meet we'll meet obviously komano nkhani yake ndi imeneyo yonena kuti musawononge mbolo musapange mdulidwe blindly